ọ nya na-eme onye amara ba mma gọchaa ọjị ọ sị in Jesus name n'aha Jizọs thank you very much nya wụ ihe ekwesịrọ ekwesị for onye wụ onye Igbo mara ihe ọ na-eme e nwe ihe na-ada agba m gharị, m wee mechaa wee mụta mana m ma na nya wụ ihe ka na-agba some people gharị nya wụ ihe wụ na ọ na-eme mgbe gboo or even mgbe anyị na-etolite nwoke gọcha ọjị nwoke gọcha ọjị kpecha ekpere n'ọjị waa ọjị gha ọjị a sị nya were aka ọjị or nya were ọjị o vuite efere ọjị ọ na-enene ya nke ọ ya ewe so some people na-efili na ọ inene the thing ka ọ malụ nke kacha ibu awụrọ eziokwu sometimes i je occasion ruo ebe a na-eme ihe a wacha ọjị vunye okenye ọjị ee, ọ na-enene anya n'ọjị ka ọ malụ nke ọ ya ewe ihe ọ na-achọ iwe wụ aka ọjị ka ọ were ọjị ee, oke ọjị maka ọjị na-enwe oke nwee nwunye so taa ka m sị ka m bịa kọwaa um the difference dị n'ọjị ọjị oke na ọjị nwunye first of all um a bịa n'ịwa ọjị o nwere mistake ndị Igbo be anyị na-eme um onye chiri echichi ma ọ wụ onye nze onye chiri echichi na ala Igbo chọ ịgọ ọjị o kpufe okpu uh, ya bụ ihe awụrọ omenala ndị Igbo na ọ ihe ndị oyibo na-akpọ acculturization ya iweta Christianity weta ọdịnala anyị wee gwakọọ nya ọnụ ee ọ nya na-eme onye amara ba mma gọcha ọjị ọ sị in Jesus name n'aha Jizọs thank you very much ya bụ ihe ekwesịrọ ekwesị for onye wụ onye Igbo mara ihe ọ na-eme nwoke Igbo ọwụna tozuru etozu kwesịrị inwe efere ọjị ọ ya-awụ ọ fụta ụtụtụ bie o kpee ekpere gọọ ọjị and a bịa na nya wụ efere ọjị a na-enwe ihe ndị Igbo na-akpọ ọjị itself nwee nzu ehe maka ị fụta ụtụtụ ị tụọ nzu nzu na-esimplify ihe dị ọcha nwee ose ọjị some na-akpọ ya ose ọra some na-akpọ ya ose nwee edo ihe niile a wụ natural something chukwu nye anyị anyị ji wee na-ekpere ya ekpere maka ndị igbo anaghị asata asata wee na-ekpe ndị igbo na-eji ihe fụta n'ụwa natural something ekpe ekpere a gọcha ọjị m ma akọwazi ka o si wee gbaa oke gbaa nwunye then nke na-esote ya wụrụ na unu ma na ọjị gbaa iche iche nwecha aha a na-akpọ ya ee ị futa o nwe ọjị ị ya-ewefuta ele ị hụ na ọ gbara ọ gbọwara agbọwa a na-akpọ ya ọjị ogbi ee ọ na-adị circular otu ọ nara enwe nkeji a na-akpọ ya ọjị ogbi ee ọjị gbaa ịbụọ nya wa ọjị ogbi ahụ anakwa ata ya o a na-etubu ya etubu ọjị gbaa ịbụọ a na-akpọ ya ọjị kụrụ aka anara ata ya a na-etubu ya etubu den ọjị gbaa ịtọ a na-akpọ ya ọjị ikenga ọ na-egosikwa osi ite ya ekwu n'atọ e ji esi ihe den nke gbaa ịnọ na-egosipụta ahịa n'anọ dị n'ala Igbo eke oye afọ nkwọ a na-atakwa ya ọ na ọ dị mma ezigbo ọjị den nke gbaa ise amaka ọjị na-agba ise wụ ọjị ụba ọjị ụbara mmadụ a na-agụ ya ba mma ọ gbawazie isii gbaba asaa onye a nwere nya ememeli ya emume so onye a wee na-agọ ọjị gọchaa nya wee kewa nya ọ gbaa isii gbaa asaa yara ata ya ozugbo ee ezigbo onye igbo ka ụlọ ọnụ ya egbufie mmee maka na nnukwu ọjị ka ọ wụ ee so mma agazi straight ịkọwa otu o si gbasaa ee ọ gbalụ ịnọ na ọ na-egosi ahịa n'anọ dị n'ala Igbo then another thing ndị mmadụ na-eme wa awacha ọjị agha ọjị straight anara agha ọjị i ye-ewefe ile ọjị ya nke ebe a wụ ile ọjị nke ebe a dị ya ọ nya wụ ile ọjị ịya aka ọtụchi ya nye ndị mbụ na ndị egede na ndị a na-echebere ihe nke ebe a wụ ile ọjị m gosi unu i ye-ewesịsị ya e nwe ndị na-eji mma nwe ndị na-eji aka i ye-ewesịsị ya before ị waa ọjị i wesịsịa nya before ị waa ọjị ị ghasịa nya na mbara wee sị ndị mbụ bịa taa ile ọjị ka anyị taa ibe ọjị nye ata niile mmadụ o nwesịkwa onye nweta meta ibe a eji wee terie ratara ka i wefucha ya bụ ile ọjị ịgha n'ọjị ịgha ọjị n'efele ọ gwa gị ihe ọ fụta ee unu n'ọjị ịgha aba unu n'anya unu ya abụ na um, o nwe ka o si wee o nwe ka o si wee gbọwa ọ na mgbọwa ka a na-esi ama nke wa ọjị oke na ọjị nwunye i nee anya ba n'ọjị ị wụ na ọjị nke a kwụrụ stret ka nke a si wee kwụrụ nke kwụ gara onwe ya ogologo ogologo ogologo ọ nke a ka a na-akpọ ọjị oke ọjị nwoke ị wụ nke ị wụ na ọ gakata ogologo tisebe etise gbasa agbasa ọ nya ka a na-akpọ ọjị nwaanyị ya na ọjị oke bụ nke na-aga ogologo line ya na-aga ogologo den ọjị nwaanyị wụ nke na-agakata ogologo tisee unu nee anya unu ya-awụ ebe o tise etise na unu nee anya ebe a unu ya-awụ na ibe anyị nwere wụ ọjị oke naabọ na oke nke oke ọzọ ebe ọ naabọ wụ ọjị nwaanyị unu awụrọ ka ba naabọ si wee gba na ka oke si wee gba streti ọ nya wee nenechezie wachazie a nya wụ ọjị i tinye aka wee were aka ọjị den e vuzie okenye ọjị e vuzie nye ọjị ka ọ ya enenezi wee nee anya wee wụ nke wụ ọjị nwoke so ibe anwa ọ na-enene ndị mmadụ na-eche ma ọ nke kacha ibu ka ọ na-achọ iwe ọ wụrọ nke kacha ibu na ọ ka ọ nene ka ọ ma ma ọjị nwoke adị ya ọ wụ na ọjị nwoke dị n'ọjị anwa a wa ị ma na o tinye aka ọ were ọjị nwoke maka ndị Igbo sị na anara ara obere ara ehe nwoke ara anọcha ewelụbe nke nwaanyị so ọ nya wụ ihe gbasara ọjị na ọjị nwee usoro a na-esi eme ya maka na ọjị bụ ibe ndị be anyị na-eji ekpe ekpere e, ọ bụrụ ndị kristianiti a sị na ọ baịbụl or kandụl ọjị wụ ihe omenala so anara eme ọjị anyhow mana ọ na-eme some places ọ ya bụ e jee a na-achọ ịwa ọjị or a wacha ọjị ele ebe onye wa ọjị bụ na ọ ghọtara omenala dịịlụ ọjị so na ọ nya wụ ibe m sị ka m bịa kọwaa taa mbọsị ọzọ m ma-akọwa maka nzu ka ọ bụ ka e si atụ nzu daalụnụ biko ọ bụrụ na ị na-awọchị ibe a ee eh, kọmentị ya like kwa den tụsakwa anya tinye aka na eh, share button ka ndị ọzọ wee malụ daalụnụ